Lero tikucheza ndi Pemphero Chatha. Pemphero Chatha ndi mtsikana amene ali ndi zaka 19 tikuyankhula pano koma iyeyu anatenga pathupi ali ndi zaka 15, anakakamizidwa kupita ku banja moti anapita ndithu ku banja, anabereka, alili pano ali ndi mwana wa zaka zitatu ndi miyezi ingapo koma ku banjako adachokako. Tikuyankhula pano anabwereranso ku sukulu ali Form 4. pa Zambezi Private Secondary School. Uku ndi ku Zomba ku Domasi. Ndakulandira mpulogalamu ya Cruise 5 pemphero. zikomo kwambiri Ndikukhulupirira kuti zimene ndanena apazi ndi zoona sinanamepo iyayi. ayi Kumudzi ndi ku Zomba komweko kapena munangopita ku sukulu yokha. ayi ndi kumudzi konko ku Zomba konko Kuti kuti ku Zomba. domasi Kwanu munabadwa anthu angati? nabadwa anthu atatu Iwe kukhala wachingati? oyamba Mhm.
ati deputy parent iro amene ali wakhala woyamba maka- uma- umadzimva ngati uli nawenso ndiwe kakholo Ah, mwina poyamba nafuna ndimvetsetse kuti utazindikira kuti watenga pathupi m'maganizo mwako munkayenda zotani ndikufunsa apa chifukwa chonena kuti si nkhani yopepuka iyayi munthu woti mmene umatenga pa- pathupi kuti uli uli ku sukulu eh uli ku holiday ya JCE utalemba mayeso a form 2 Yeah. mukudikira ma- ma results anabwera kapena asanabwere ana asanabwere okay so ndekuti pa umoyo wa munthu ndekuti wapita ukupita ku sukulu ukudziwa kuti iwe ndiwe mwana wa sukulu mwalemba mayeso mukudikira kuti ayi mwina tikhoza tikapitilize form 3 kenako pa kuzindikira kuti uli ndi pathupi unayilandira bwanji nkhani imeneyi nangochivomereza kuti poti zachitika kale mm. pamene makolo anga ananditenga mondinyanyala kukandisiya kwa mamuna amene anandipatsa mimba
mwina tisanafike poka kunyanyalapo imakhala yovuta nkhani imeneyi kuwauza makolo iweyo unayipanga handle bwanji chifukwa choti eh, umachita kudziwa kuti apa inde ndi simoko ndikakangowauza amenewa achawo sizikakatha bwino yayi ndiye ena mwina amauza achemwali awo akulu kaya ankolo kaya anti kaya ndani iweyo kwanu zinayenda bwanji ayi iwo ndi amene anandizindikira mwansanga ine ndisanazindikire iwenso sunkadziwa nkomwe kuti watenga pathupi yayi Eh, iwo ndi amene anandidziwa mwansanga ndi pamene amatuma anthu ena nkumandifunsa eh.
yeah. kupita ku chipatala kukayeza kuona kuti ah, munthu ulidi ndi pathupitu eh, eh. ndiye kalekalelo masiku ano sindidziwa kuti zikumakhala bwanji koma kalekalelo zikatero imakhala milandu ndithu kuti ayi amene wapanga zimenezi ndani ayi wakuti kenako amuyitane nyamata uja kamakhala ndithu kabwalo eh, amene uyu, ah, ndi amene amene anandipatsa pathupi kuzombako zi- zina iwe nkhani yako inayenda motani atapanga discover kuti ah, munthu uyu ndizoonadi ali ndi pathupi anandifunsa nkundifunsanso mamuna wake ndiye zinapezeka zoti atamudziwa anangonditenga basi nkukandisiya kumeneko Unali- ananyansidwa nazo kuti samayembekeza zomwe kuti zingachitike zimenezi iwo amayembekeza kundipitiriza sukulu kunalibe zokambirananso yayi Ayi. kapena kuti tayitanani akuchimunawo tibwere Ayi, tikambirane ayi anangoti pakira katundu wako eh, wasankha banja iweyo eh. mumtima unamva bwanji kuona kuti "Ah, ah, apa za sukulu zijatu nde zavutatu apa tikupita ku banja basi unamva bwanji Ah, sizinandimvekere bwino koma poti ndinangochivomereza kuti zachitika Mm. ndipo makolo sakufuna kuti ndikhale pakhomo pawo poti ndanyamula katundu kuti si wa mwinyake ndi wayinyake Mhm. anangopita kukandisiya komwe basi ndinangovomereza kuti ah apa Mm. zachitika basi ndikakhale ndiye kumeneko bambo adakulandirani bwinobwino kapena zidakhala motani ena ati amakubweza sindikukudziwa iwe eya chani milandu kumene kuja wowowowo anandilandira koma amandilandira monyinyirika zimachita kuonesa kuti sakufuna Mhm. kuti akhale ndineyo iye amakhala a- a- a- anali anali wamkulu bwanji pa nthawi imeneyi anali ndi zaka 17 iwe 15 iye 17 Mm. tanyamata tokhatokha Eh, eh iye amakhala ndi makolo ake kapena amakhala amakhala yekha ah, anali akukhala yekha okay Yeah.
mm. anangoona kwabwera anthu mm. ah taita kukubweretseranitu munthu ameneyu eh. eh. eh. ah bwerani tizikhala nanga titani moyo apa tili kubanja tsopano chifukwa kumeneku nde kunali kubanja ngakhale linali lokakamiza kuti pita kumeneko zimene umafuna ndi zimenezi mm. moyo wake unali wotani Eh, moyo wake unali wovuta kwambiri mm. kwa munthuyo sankandifuna anangondilandira kuti basi poti zafika kale mm. upeza kuti akungondipangira nkhaza kumandimenya pena kundisiya ndekhabe pakhomo mm. pena osadya kumene mm. yeah. amabwera achibale kudzakuona kuti abale pemphero tidakamusiya ku banja inde ndi mwana koma tiyeni tikamuone kuti akukhala bwanji ayi sankabwera umangokhala wekha basi eh. mnyamatayu anali ali ku sukulu nthawi imeneyi kapena anali woti amachita timaganyu mwina ayi anali kuti amachita tiga- timaganyu sukulu anayisiya mm.
ndati akasokolasokola basi abwere mu- Eh. mu- ndati mupezeko kachakudya pena asowe pena atani eh pena osadya kumene Mm.
ndifunse funso ili ngakhale ndi la sensitive kuti makolo ako zimene anachitazi unakhumudwa nawo kapena unawamvetsetsa chifukwa Mhm. ndikufuna ndimve kuchokera kwa munthu amene zinamuchitikirako chifukwa pena ena amati ayi makolo anayenera amvetsetse munthu anali mwana bwanji akunkakamiza ku banja komanso pena iwenso ngati mwana umadziona kuti "Ah, koma ineyo i think ndakhumudwitsa makolo angawa and mwina ndizomveka kuti ngakhale akundipanga zinthu ndi nkhanza komabe a- a- akanatani iweyo mmutu mwako mumayenda zotani pa nthawi imeneyi naona kuti eyi anandikhumudwisa kwa ineyo fo anakhala ngati akundisiya moti akanandisiya kaye mwina kukambirana nawonso kumbali ya mwina bweza akumvetsetsa pang'ono komabe anakhala ngati andisala akundisiya ndekha Mm. Ya, ngati kuti samandifuna pa nthawi imeneyo Mm. ya so kumeneku unakhala ndithu mpaka na miyezi yonse 9 kufika poti munthu woti wafika msinkhu- wa- wafika miyezi yoti akhoza kupita kukachira kapena anadzakutengako zinakhala bwanji ayi ndinachira konko ndinakhala miyezi nayiniyo kuchira Mhm. ya mpaka mwana kubadwa ndithube mm. ndi pamene anzanga anandiyendera a youth club akudera konko mm. nkuzandilimbikisa za sukulu mm. e, zakuyipanso kukhala banja ndili wachichepere mm. ndiye pamene napanga chisankho chochoka kupita kuona mmene ndimazunzikira moyo wanga amene umakhalira ndi kutali kutali bwanji kumene umakhala ndi makolo ako ndi kumene anakakusiya kubanjako ndikufuna ndingokhala ndi chithunzithunzi kuti mwina kuli poti kupita kunsika kumangokumana ndi anthu oti umacheza nawo umatani kunali kutali bwanji ayi sikunali kutali koti mm. mtunda utali anthu oti akunyumba konko pena timatha kukumana eh, eh. Yeah, sikunali kutali mm. mm.
kumamuona Tapemphero kuti paja ati paya anapita anapita ti kubanja amene eh. eh. eh. nkhani yaketu ndi imeneyotu uh, moyo ukati ukudzidzimutse pena umangoku kungokupatsa kuti "Ah, moyo wandikonzera chani amene munthu at 15 watenga kale pathupi amukakamiza kuti iweyo zimene umafuna ndi zimenezi umafuna banja pita ku banjako mpakana wakalowa wakhala miyezi 9 mpakana ndithu wakachira tifuna tione kuti kuchoka pamenepa kupita kutsogoloku uh, zinthu zinayenda bwanji wanena kuti amene anadzakutulukira zitachitika izizi anali a youth club yeah. panalibenso ena amene anabwerako mwina kaya ndi achibale kaya ndi ankolo kaya ndi anti kudzakugwira dzanja kunena kuti ah tsono mphwanga apapa inde abambo ako aja akhumudwa nawe kapena amayi komano apapa bwanji upange chonchi chonchi alipo wina wachibale amene akutulukira ayi palibe amene anafika nkuzandiunikira zimenezo okay Eh. oyamba kutulukira anali a youth club-wo. yeah. eh. atabwera anati chani a youth club apa utabereka tsopano pa nthawi imeneyo ndinabereka eh, eh. ena chifukwa amatha kumandiona mmene ndikuonekera mmene ndikukhalira makhalidwe anga Mhm. pamene sono anagwirizana kutengana sono nkuzandiyendera Mm. kumandilimbikisa kuti a munthu umayenera kuti upitirize sukulu sizoti ngati wabereka kuti sogolo lako limakhala lathera pompo ayi okay utha kukhala ndi mphamvu zobwereranso ku sukulu koma iweyo pa nthawi imeneyi mesa umadziwa kale zimenezo zoti Eh. masiku ano munthu zimatheka kubwereranso ku sukulu e nane ndikudziwa Mhm. koma mphamvu yoti mwina ndinyamuke mwa ine ndekha zimavuta okay ya umachita manyazi mantha kapena chani kapena sunali shuwa kuti kodi nde nde ndikafikira pali ehe mm. sinali shuwa kuti ndikafikira palipo mmene anabwera awo anakhala ngati kuti andilimbikisa Okay. ndi maganizo anga amene ndimaganiza koma maganizo amabwerera kumakhala ngati kuti ndikupita kumabwerera amenewo ndamene akhala ngati kuti andilimbikisa ine ndikukhala ndi mphamvu zenizeni zonyamuka nkupita kwathu nkumakapita sono ku sukulu ya pamene pamene ndikufuna kumvetsetsa kuti ndiye unabwerera ukamati kubwerera unabwerera kuti una, Kwathu. una ku- ku- kwa makolo ako aja ehe anakandilandiranso unafika wekha eh sunatengane ndi winawake wamkulu kuti tateni mukandipepesere ayi zinakhala bwanji Ndinapita eti? ndekha kukapepesa ndithu anandimvesesa Eh. basi anandilandira ngati ndine mwana wawo oho Ya, nakhala bwinobwinonso Oho. Atakhuzumukatu pamene patsopano. Ehe. Nanga si basi zadutsa mwana wabadwa. Munthu wabwera wadzapepesa. Anakuuza kuti chani makolo ako mmene ut- utabwera kudzapepesa kuti ayi ine chonde ndilandire ndine mwana wanu. Anati chani anakulandira bwanji? andiuza kuti simwaziona zimene zimakhalira munthu umapita kuti poti nkakuuzani mukapanga makani ndiye ndi zimene mwapita mwakazionera nokha mwatipeza pakhomo pano ndiye muzikhala osamala Mm. Ehe.
ino iweyo umangovomereza muli eh eh Ai, Pamene sungakane, sungatsutsa.
wakabulowa akamati waziona kumati eh, Ehe, ndazionadi ndazionadi kwina kuziona kumati zimadutsa koma kuzigwira ndazigwira ndazigwira. eh ndiye mwana zinakhala bwanji munamusiya kwa mamuna kapena munabwera naye ku ayi kunje mwana ndinabwera naye kwa mayanga okay Ah, kodi wamuna wamkazi wamkazi okay ndiye makolo ananena anavomereza kuti "Ah, ti- tilera mwanayu bwerera ku sukulu kapena zinakhala bwanji anavomereza Mhm. kuti atilera mwanayu inu zipitani ku sukulu mamusiya mwana Mhm. ine kumapita ku sukulu okay so apapa unali woti walemba mayeso a form 2 ukudikirira kuti marizati abwere ndi mmene zizimachitika simunadziwa marizati anabwera unakhoza kapena unali udalakwa ayi ndinakhozanso kwambiri unakhoza bwinobwino ndithu ndiye kunangokhala kuti tikangopitiriza tsopano form 3 kumapita kutsogoloko tsopano mm. okay yeah. kusintha kwa sukulu zinakhala bwanji kuti upite sukulu ina pajatu ndimakufunsa kuti sukulu imene unatengerako una pathupi ndi kumene ukuimba panopo ndi zosiyana mm. zinakhala bwanji kuti usinthe sukulu Ah, uko inali ya boma uh -huh. ndipoti sanasungise malo ndiye zimavuta kuti munthu ukabwerere okay ah, ndi chifukwa chake ndinapita ku private kuyamba kumene kumaphunzira okay so unakambiranso form 3 unakambira form 3 Eh. panopo wafikano form 4 yeah. nkhani yake ndimeneyo nkhani ya pemphero chatha mlendo wathu walero mpulogalamu ya Cruise 5 akulankhula apa ali kusukulu ndithu form 4 koma ndekuti pakatipa panachitika kagapu mwina almost one year imene inadutsa usanapite- usanabwere kusukulu panadutsa nthawi yaitali bwa ayi one year eh, chaka chinacho nkumabwerera kumabwerera ku sukulu akuterotu ali ndi zaka 19 koma ali ndi mwana wa zaka zitatu ndi miyezi miyezi ingati pa miyezi 11 yes so that, that's uh, the almost almost 4 oh, years yeah. eh, almost 4 years um pathupi anatenga ali ndi zaka 15 koma tikuyankhula pano iye akunena kuti izo zinachitika ine nabwerera ku sukulu koma ndili ndi chidwi chonena kuti anzanga ena amene akupezeka m'masituation ngati amenewa ndiwathandize tikuyankhula pano wathetsa maukwati a ana okwanira 17 ndiye tikufuna kuti timvenso kuti zimenezo zikuyenda bwanji zikachitika zinthu ngati izi pamakhala mmene ndimaonera ine zinthu ziwiri iweyo kukanika kubwereranso kwa anthu kuti ukayambenso moyo kapena anthu kukukana kuti you are not one of us iweyo kaya chanjanjani um, utabwerera ku sukulu basi kuyambaso kutenga timakope kumapita ku sukulu kukayambiranso kukhala mkalasi anthu anakulandira anthu amene ku sukulu imene unapita kwa anthu amadziwa za zimene zinakuonekera kapena zinali motani Ayi, anthu anandilandira ndiponso anthu ambiri amadziwa Okay. ndipo anadziwa ndi mmene nkhani yanga inakhalira okay kuti ndachoka kubanja ndabweranso ku sukulu Yeah.
so anakulandiratu bwino bwino mm. samakumoka yayi kutiza kuti ayi ayi ayi chani ayi eh.
ayi samandinena kuti chani eh. ayi mm.
aphunzitsi kulandira bwino bwino eh, kundilandiraso bwino bwino ndipo anakondwaso kuona kuti ndi zinthu zovuta mhm. asikana ena kuvomereza kuti abwere ku sukulu chifukwa ena akangoti atenga mimba mhm. basi amakavomereza kuti ndizikakhala kwa mwamuna yemweyo koma kumakhala moyo ozunzika mhm. mm.
Kuti iweyo utengeno gawo lomathetsa maukwati a ana ang'onoang'ono zinakhala bwanji? Uh, umachita motani?
Ndinaona ndi mmene ndinazunzikira ine sizinandimvekere bwino kuti ndiziona asikana anzanga ena akuzunzikanso kumakhalanso moyo okuti azakumana nazo nzomwe ndimafuna kuzakumana ndinakumana nazo kani ineyo mm -hmm. ndinayamba kumemeza ndi khansala wa ku dera kwathu ku Zomba achinyamata anzanga pamene tinayamba ku- kumayenda m'madera nkumapangisa misonkhano za kulimbikisa zoti kuyipa kwatira munthu udakali wachichepere komanso za ubwino wa sukulu pamenenso ndinayamba kumayendera ndithube madera osiyanasiyana kumathesa maukwati anawo ndipo ndakwanisa maukwati okwana 17 kwachosa asikana okwana 17 kwachosa m'mabanja nkuwapitisa ku sukulu
umadziwa bwanji iwe kuti ali pa banja kuti uwo munthu mesa umakhala ungodutsa mu njira eh Aha, umadziwa bwa ayi timafika kwa mfumu chifukwa ndimapanga zomba yense koma madera ena sindinakwanise kufikira koma momwe mofikirikamo ndimafikamo timafika kwa mfumu ndikuwapempha ndikupeza siku nkupangisa msonkhano okay tikapangisa msonkhano achinyamata ena asikana amakhala poteropo ndiye timapezanso tsiku lina lapadera lowayendera amfumu aja amatha kumatilozera kuti kwakuti kwakuti kwakuti kwakuti Mhm. timakafika mmene muja nkumakakamba nawo basi umakambana nawo ziwiri zitatu nkumatani kuwalimbikisa zina ndi zina ndithu be ndi anzanga a- a youthwo ndithu be timayendera basi ochimva ndithu chisanzo ndimakhala ine ndimawafotokozera ndipo amandiona moyo wanga mmene unali ena chabwino samandidziwa koma atsikana ambiri amachimva ndithu ndikawafotokozera nkhani yanga mmene inayendera ndipo amakwanisadi ndithu amavomereza nkuchoka kumene kuja timawachosa basi nkuwapitisa kukhomo kwa makolo awo basi
kayouth club kanu ndetu kali vibrant ilo youth club imapanga zimenezizi yeah. kumene kuja kumakhala kuti ana ati azikangosewerako basi kutayitsa nthawi ayi kumene kuja sizoti timangopita kukasewera timalimbikisana asi- a- achinyamata kuti asamakhale oziyang'anira pansi pena timatha kumalimbikisana nkhani za ulimi chani basi be timakhala tikulimbikisana nkhani za mphamvu zoti zimatheka ndithu wachinyamata- zimenezi zimachitika ndithu zimenezi zimachitika Mumakhala kuti mungofuna ndalama maalawansi za mabungwe chani ati tidyeko maalawansi. Ayi, ayi. Eh? Ife sitimatero. Ndipo ife timakhala tikulimbikisana. Zoti zaphindu. Kuti wachinyamata nayenso kuchokera mu youth club apindule.
Ndikudabwa kuti mpakana mumapangitsa misonkhano achinyamata kupita ukafika kwa mfumu. Chanichani kumango organize bwino bwino. Zimenezizo kumachita youth club kumapanga zimenezozo. Eh, timapanga ifeyo.
Eh. koma timaziyambisa ndife a- aboma akhanso amatha kumati- kumatisatira mbuyo mwathu Ehe. kumangotithamangira koma timaziyambisa ndife youth club
vuto la kulowa m'banja ana ang'onoang'ono ndi lalikulu bwanji kuzomba iweyo ndi munthu woti tsopano wafika pena zikakuchitikira umaona ngati zachitikira iwe wekha ukayamba kufufuza umadabwa kuti ati mmudzi umusotu ati pa trading apo apo eh, kuti vuto ndi lalikulu chonchi iweyo experience yako yakhala yotani mmene waonera ndi vuto lalikulu bwanji Eh, vuto lalikulu kwathuku Mm. ngati munthu watenga pathupi uli wachi- wachichepere ndikuona vuto lalikulu lomwe lichitika kwathuku asikana ambiri akutaya miyoyo yawo chifukwa ziwalo zawo zimakhala zosakhwima Mm. ngati nthawi imene akabereka muja ena amatha kumangopitirira ifoti thupi lawo silili bwinobwino Mm. ena kumene akumadwala fistula Mm. ndithube nkumakhala kuti moyo wawo osasangalala thupi lawo kumaoneka lofooka Mm.
ehe koma ndi zoti zikuchitika ndithu zimenezi kuti anthu amalowa mbanja ali ang'onoang'ono Zikuchitika. kapena anthu amangokokomeza ayi zikuchitika Mm. zikuchitika ndiponso zikuchitika kwambiri koma ifeyo kumbali yathu tikuyesetsa kuti zinthu zimene zija zisamatani zisapitirire mm. tikumawachotsa m'mabanja mwawo kuwapititsa ku sukulu tikucheza ndi pemphero chatha iyeyu ndi mtsikana amene ndi mmodzi mwa atsikana ambiri kuno ku malawi amene anakumana ndi zimene anakumana nazo koma kusiyana kwake ndi kwakuti iyeyu anasankha kuchitapo kanthu tikuyankhula pano ali ndi zaka 19 koma ali ndi zaka 15 Anatenga pathupi, anamthamangitsa kwawo, anamuuza pita kubanja mpakana anakalowa ndithu kubanja kukakhala ndithu ngati mayi wapakhomo 9 months mpakana mwana anabadwa. Koma mwana atabadwa, gulu la achinyamata linamfikira kumuuza kuti ase pemphero izizi zachitika komabe ubwerere ku sukulu. analimbikitsika kubwerera kwa makolo kukapepesa makolo anamvetsetsa anatenga mwana tikuyankhula pano pemphero is back in school anapita ku zambezi private secondary school ku domasi ku zomba anakayamba form 3 pano ali form 4 koma sikuti vuto litatha ayi vuto la achichepere kutenga pathupi likhalapo ndithu mpakana mtsogolomo nde mwina kuti tithane nalo vutoli timvetsetse kuti chenicheni chimene chikumampangitsa munthu woti ali form 2 ali form 1 ali ku primary aziganiza zoti apite ku banja ndi chani pa mabanja 17 amene wathetsa komanso pa anthu amene wache- wacheza nawo zifukwa zimene anthu amathamangira ku banja ndi chiyani ali achichepere
chifukwa chomwe chimabwera kwambiri ndi kuti atsikana akutenga mimba imakhala kuti akutengeka ndi azinzawo oho Eh, kuti kaya azinzawo amatha kukhala ndi zibwenzi kuti ngati mablesa aja Mhm. ati akuti "Ah, kaya mablesa awo aja zibwenzi nz- anzawo aja kuwapatsa ndalama nawonso amafuna kuti azipatsidwa ndalama amalim- amakhala kulimbikitsidwa kapena akutengeka ndi zomwe anzawo zijakula akuziona mwina akuwapatsa kaya zina zake zoti zofunikira nawonso basi amafuna kuti chinthu chimene chija atani akhale nacho kwambiri koma kutengeka ndi azinzawo poona kuti nzanga ali ndi chakuti ifoti ali ndi chibwenzi inenso ndikhale ndi chimenecho ifoti ndili ndi chibwenzi so nkhani ya mablesa iyoyo ndi ndiona ndi ndikumvetsetsadi kuti munthu ukakhala mwana pena umatha kukopeka kuona anzako zinthu zimene akuonetsa ndi amakuuza inetu wandigulira ndi wakuti umaona kuti i think inenso zofunika ndikhale nazo komano pali makesi a anthu ngati iweyo onena kuti i mean you are saying kuti nyamata amene anakupatsa pathupi anali ndi zaka 17 and amene sikuti angakhale blesa ayi fanira kuti ntchito take tongotapanga tapanga atani atani so zifukwa zina ndi zitizo because obviously si si nkhani ya mablesa yokhayo ayi Ayi. mm.
Zifukwa zina zingakhale kuti nkhaza. Makolo ena masiku ano akumatengeka kaya ndi kuti mwina mwana wa mkazi wawo makamaka anaakazi kuti munthu wabereka mwana wa mkazi Mhm. basi amangoti ah mwana wa mkazi ndiye kuti ndi chuma Mhm. ngati wakula ngati saizi yofika mmene ndili ine ka zaka 15 mmene ndinali amatha kukankhira kubanja kumati ah zipita kubanja ferizani tizipeza ndalama amaona ngati banjalo ndi chuma kuti ukapita kubanja ndiye kuti makolo apeza mtendere osadziwa kuti komwe kuja munthu umakazunzikako Mhm. ehe ena zikhulupiriro basi imafika nthawi ma anamwali ngati mwezi ukubwera uwu Mhm. august anthu amatha kunena kuti akapita kusim- kusimba kujati kumakhala kutani kaya kusasa fumbi chani zimenezo zomwe anthu amakhala ngati kuti asikana akutengera akutengako mimba ena matenda kumene koma kwambiri imakhala kuti mimba Mm. chifukwa amagonana osaziteteza kumene kuja Mhm. mabanja awa amene ukuti unakwanitsa kuwafikira nkuthetsawa zifukwa zimene anthu amapereka ndi zotani chifukwa munthu sikuti mungangofika kuti hey, muno mwatabwera muli pabanja tathetsa koma pena umakhala mwacheza naye kaye munthu kuti aise iweyo mene ulilimu wabwera kunoko ku banja chifukwa chani zifukwa zimene a- achinyamata ambiri amanena ndi zitizo kwambiri ndi nkhanzazo makolo kuwakankhira kuti apite okay chinanso koma kuti kutengeka ndi azinzawo Mhm. okay zambiri zimene anthu amapereka zifukwa zimakhala zimenezozo so makolo ndizoti enanso ali ndithu ndi gawo lalikulu pa, pa vuto limeneli ena aliko koma amazibisa mmaderamu mm.
sungadziwe iwe kuti ndi kholo limene likumukankhira mwanayo olo mwinanso ukalifunsa kholo silingavomere samavomera mm. koma mwana ukacheza naye bwino amamasuka ndithu nkufotokoza mm.
nkhani yothetsa mabanja a ana ndimayiona kuti ndiyovuta chifukwa chonena kuti inuyo mwabwera mm. mwakambirana nawo mwathetsa banja lija koma mukathetsa inu muchokapo mupita muwasiya anthu aja pawokha mm. tsopano zimene zizichitika kumene kuja simudziwa ayayi yeah. and zakhala zikuvuta ena amapezeka kuti kuthetsa banja abwereranso ayi tathetsa mm-hmm. banja abwereranso ayi tathetsa banja I don't know your experience yako yakhala yotani what, what can you say about nkhani imeneyi chifukwa ena amati ah inu izozo ndiye mukungoyenda mtunda wopanda madzi zimenezozo sizingatheke simungathetse izizi ana awo amakhala akufuna makolo awo akufuna inu mukupita kumene kujako ayi tabwera ife a youth club ayi tabwera ife abungwe ayi aboma tikuthetsa mabanja amene wa- amangoseka ali awawa alekeni azipita akangopita back to normal yeah. Mhm. ayi ku nkhani ya ife Ni- tikathesa banja lija timayendera anthu aja timakhala ndi nthawi timayendera Okay. komanso asikana amene ndachosa m'mabanja aja ndimawatenga ndithube nthawi zina timapasana masiku tinapasana masiku oti tizitha kumakhala nkumacheza kumakam- kumakambirana kumalimbikisana za nzeru Okay. Eh. Oho. Ndiye ndimadziwa kuti ah, anthu achoka ndithu ndi ndikagulu kamenekoko ndimatenga ndithube basi tikhala tizikambisana tizilimbikisana za school
lilipo banja limene munathetsa nkubwererananso anthu

tizitha kuthandizana maganizo pa nkhani Okay. zina ndi so chofunikira ndi chakuti mukathetsa banja musangothetsa nkuzisiya pomwepo Ayi, muziwayendera ndi anthu aja muziwayendera. kumawalimbikitsa kapena kuma- kumaka- kumakasethinga pamene choti kodi panopo munthu uyuyu uyu akhala ngati anabwereranso tu yofunika kuti timulimbikitsebe Yeah.
Mm. timawayendera ndithu kumawalimbikitsa basi ndi amakhala ndi timantha kuti sangapangenso zimenezo komanso ndi mmene mabanja amasiku ano achichepere imene akumakhalira Mm. ndi zinthu zovuta kwambiri asikana ambiri akumakhala kudandaula Ah, kuti moyo wawo sukuyenda bwino kumene kujako ndithu akumakhala kuchitidwa nkhaza ndipo mabanda- mabanja achichepere awa amakhala kukumana zosiyanasiyana kubanja kuja munthu nkhaza zimene kwambiri nkhaza zimene zikumachitika oh. Eh, poona iwe nsikana ndi levu yako mmene ulili naye nyamata uja amakhala kuti chinyamata sichinamuthere iwe azikusiya pakhomo nkumazunzika Mhm. ehe
ena amadandaula kuti inuyo mukubwera mudzathetsa banjali mm. koma simukudziwa mavuto amene ndimakumana nawo ndisanabwere ku banja kuno mm. panopo mukundiuza kuti ndibwerere ku sukulu ineyo fizi ndilibe ndalama yoti ndizikakhalira ku sukulu kaya pocket money kaya yokataneta zonsezo ndilibe nde ineyo ndikhoza kuchoka ku banja kuno mhm. komano ineyo munthandiza bwanji chifukwa chifukwa imene ndinasiyira sukulu ndiyoti ineyo fizi sindimayipeza mm. nde ineyo ndiuze inu mutha inu mumazipanga hando bwanji zimenezo Ah, kumbali ya ife timangowagulira zina zina ngati kuti kuthumba kwathu kuyufi timatha kumasunga ndalama ndiye timangokwanisa kugula zinthu zing'onozing'ono komanso kuti chosangalatsa kuti ambiri amene tinawachosa ndi ama primary si akusekondari akusekondari alipo ochepa ndi akusekondari aja ena ndi aboma ena si aboma nde koma kwambiri ena alipo angapo amene sakupita ndithube panopa angokhala kaye mm. koma kubanja ko tinawachosako koma ali pakhomo pa makolo awo sakupita ku sukulu poti fees kuvuta ena abomawo zikutheka akupita aku primary zikutheka akupita iwe ukunena kuti munathetsa mabanja anthu aku primary eh ku primary primary mwana wa ku primary eh. kupita kubanja mm. Stand- wa standard 6 6 7 8 ambiri ndi a primary akakatani kamwana standard 6 kubanja
eyi kakuziwa kuti chimakhala chichani katsikana ka koma standard 6 ndikamwa- ndikamwana kuti kenikeniki olo weso umatoona kuti ine ndimati ndine mwana koma Uyu ndakulaso eh ndakulaso pa- kwa kwa uyuyu atali kubanja eyi amakhala ali kubanja mwamuna winanso amene angamatchule kuti amene ndi akazi anga amuna anga zaka 14 15 mm. banja primary level imene
mangokhala mmati kunja kulinji kunja kukuchitika zinthu nkhani yake ndi imeneyo ena tikamakamba nkhani ya makwati a ana samamvetsetsa kuti kodi mukuti mwanayo ndi ndani ndimacheza ndi ena ake ndi timakambirana nkhani imeneyi you be surprised kuona kuti amalawi ena sadziwa kuti definition ya mwana ndi chani kodi mwana ndi wa zaka zingati ku malawi pa malamulo mwana ndi amene sanakwanitse zaka 18 18 kumatsika munsi nkhani ndi imeneyo so tikamakamba za mwana tikukamba za munthu amene sanakwanitse zaka 18 osati amene akuonekera kuti amene akuoneka kuti ndi wamtali ayi ayi ndi wotere ayi ndi wotere. as long as munthuyo sanakwanitse zaka 18 zakubadwa ameneyo ndi mwana palibenso explanation ina iliyonse imene mungakambirane ndi mulandu ameneyo achoke apite uko 19 kupita uko nde muzikambirana tsopano kuti ase inuyo inde muti mwadutsa zaka 18 koma taona ndimene mulilipo e 19 yo- you are 19 years apapa Yeah. ndiwe mwanabe apapa ndacheza naye ah komabe ndi wamkulu mesa anakwanisa zaka 19 kuti ah guys munthu ndi mwana uyo ndetu nkhani zaketu tikucheza ndi pemphero chatha mtsikana amene wanena kuti ai ineyo ndikufuna ndibwerere ku sukulu ndikufuna ndithandize kuthetsa mabanja achinyamata tikuyankhula pano mabanja 17 wakwanitsa kuwafikira kuthetsa kumawalondola ndithu kuti ayende nawo limodzi koma tufuna kuti masomphenya ake ndi otani kutsogoloko akufuna adzakhale ndani komanso kodi pempho limene angakhale nalo kwa anthu ena amene angathandizirepo lingakhale otani Tinakuonani mukushaina ku program launch ya UNICEF uh, akukhazikitsa program ya zaka 5 yolimbikitsa kuti atsikana kapena tingoti ana asamalowe m'banja ali ang'onoang'ono pamene akuona pemphero chatha uja ndi ameneyi tatiuza zambiri za activity imeneyi cha- chimachitika ndi chani kwenikweni okay activity imene ija ndinatengedwa ngati kuti ndine champion amene ndakwanisa kuthesa maukwati ana mm. kudera kwathu okay yeah. nde kwabwera kwabwera bungwe la sifu mm -hmm. komanso mothandizana ndi unicef mm -hmm. yomwe igwire ntchito kwa zaka 5 mm -hmm. yomwe ithandiza asikana amene achoka m'mabanja kupita ku sukulu kuti azitenga thandizo lawolo aziathandizira asikana amenewo kuti mm -hmm. sukulu yawo isavute Mhm. apitirize maphunziro awo mopandanso vuto lililonse ku bungwe limenelo la sifu mothandizana ndi unicef
ndiye kuti inuyo mukhalaso mukupindula nawo pa program imeneyi ngati ngati ma ma advocate ngati a- achinyamata olimbikitsa kuthana ndi mchitidwe umenewu ya tikhala tikupindula nawo nafe mhm. koma programu iyi ili madera 10 mhm. chabwino zomba sali momo mhm. koma ngati ine champion amene ndikukwanisa kupanga zinthu zimenezizi kuchosa ma kuthesa maukwati ana ndithu achicheperewa zikhoza kukhala zamwayi kuti nane ndikupanga dera la kwathu kuti lika- lithe kutukuka koma zokuti kuz- kuzombako tikachita mwayiza zifika koma zomba sali mgula madera mabu- maboma 10 amene mabungwe amene akugwira ntchito kwa zaka 5 tili pa nkhani yomweyi um, iweyo ngati mwana woti unagwa ku mvuto limeneli unauona moyo umene umakhalira unaona makolo mene amapangira react unaona sukulu mene zimapangira unaona ma, ma youth organization ampingo wachani ungapemphe chani kwa anthu osiyanasiyana kuti achitepo china chake pali zinthu ziwiri poyamba is to prevent kuti mabanjawa asachitikenso ayi mm. asalowe nkomwe kubanja mwanayo komano two Mwana uja ngati walowa kubanja kuja achotsedweko abwere kuku so iweyo nchifukwa chani mafuna kumvetsetsa poyamba paja kuti who was the first person to reach you kuti anali akutchalichi kuti anali azibale ako achibale azibale amakolo ako anali makolo atandiona kuti ineyo ndimangoyenda mchipululu amene anazandifikira oyamba anali a youth club mm. so Koma pali ma stakeholders osiyana siyana amene akuyenera kuchitapo kanthu. Ndinafuna ndimve kuchokera kwa iweyo kuti anthu achitepo chiyani pa nkhani zimenezizi. Ineyo ndikupempha azitsogoleri ngati mafumu, a mabungwe komanso a boma kuti tiyeni tigwirane manja pa nkhani yothetsa maukwati a ana komanso tisawalekerere atsikana kutenga mimba ndikuwasiya ku banja adakali achichepere chifukwa izizi ndi nkhanza, zimatha kuononga tsogolo la mwana.
Ah, liwononga bwanji mesa iye wasankha kuti wasankha kuti akhale ndi mwana wasankha basi apite ku banja eh, akakhale eh, okay akhala kuti wasankha wapita ku banja koma nzo kuti sogolo lake silipitirira likhala lathera pompo azikhala moyo ozunzika mm. sizingathekenso kuti atukule malawi sizingatheke inuyo ngati amene mukugwira ntchito yothetsa maukwati ana ndi mavuto ati amene mumakumana nawo pa ntchito imeneyoyo amene mukuona kuti okay ifeyo chidwi tili nacho nthawi tili nayo energy tili nayo komano pamene pakumavuta ndi apapa ena akatangothandiza kutseka magapo amenewawa tikhoza ku- ku- kukankha mtunda wautali okay tikamagwira ntchito yathu yothetsa maukwati ana mavuto amene timakumana nawo kwambiri alipo awiri amene amativuta kwa ife kuti tisova bwanji vuto loyamba ndi kutalika kwa ulendo ngati ineyo ndikupanga zomba yonse Mm. sizingatheke kuti ndikachoke kwathu kuja ndikafike mwina kwa Mwanapasalima wapansi sizingatheke kwatalika kwambiri Mhm. sindingathe kukafikira madera amutali mutali chabwino ndi zomba imweyo koma sindingathe kukafikira wapansi ndeno ndimangopanga madera ozungulira kwathu konko Mhm. ehe ndiye ndimangopempha kuti ngati kungakhale kotheka mayendedwe okhawo atiganizireko kuti tizitha kufikira paliponse Mhm. kuti winense mwayi umenewo aupeze oti akathe kupitiriza maphunziro ake chabwino mayendedwe vuto Ya, lina vuto lina Inde likukwanisa kuchosa atsikana aja kubanja. Pali ena amene sali school za boma chabwino ena sali, ali, sali primary ena ali secondary kuma school za private. Zikumavuta kuti tawatenga kubanja kuja kuwapitisa kwa makolo awo. Akumatha kukayambira ku school kuja koma school ija sakumapitiriza akumatha kusiyira panjira nkumangokhala kaye kuti apanga bwanji fees itavuta. Mm.
Yeah. ndi azithandiza bwanji akakuchotsa kubanja basi akupatse chikwama kuti aya, inuyo mwabwera kubanja ndalama ndizi ayi anthu azipitira dala kubanja kwake Eh, Ayi. eh, ndikamanga pokopereko basi ndi- nditawoloka ayi ehe
chofunika kwambiri asikanawo akapita kubanja chabwino timati titha omu- atha kupezeka anthu akuluakulu oti atha kuwayendesa dongosolo lonselo oti ka- kalipira ku sukulu kuja sizoti kumawapasa iwo kuti basi apange zofuna zawo mwina utha kuwapasa iwo mwa iwo okha iwo mm. ndikupangira njira zina mm-hmm. kwa azitha kupezeka akuluakulu ena kuti azitithandizira zikafika mwa basi akaonesese kuti mwana akupita ku sukulu akapange chilichonse kumene kubwinobwino awapangire chilichonse sizoti awapase iwo okha kuti apange zomwe akufuna ayi mm-hmm. mm-hmm.
ndachita chidwi ndi nkhani ya ma youth club uh, Panali nthawi imene ma youth club anali amphamvu kwambiri uh, makamaka nthawi imene muliri wa edzi unafika paja poti wavuta kwambiri yeah. pamenepo ndi ma youth club anali very vibrant kumakhala ma youth club akuluakulu amakhala ndi maprogramu chaka chonse chani so pakati apapa panakhala zi nchifukwa ndachita chidwi kumva kunena kuti kwanu kuli youth club yonena kuti iyo yokha ndithu imatha kupangana organize kumapanga zinthu ngati zimenezi Ku youth club ku mavuto amene mumakumana nawo kapena support imene anthu angakufikeni nayo ndi yotani kuti mwina mukwanitse kufikira anthu ochulukirapo?
Okay, mavuto amene timakumana nawo ife ngati kuife wathu eni mm. poti ife mwa ife tokha timapanga zinthu zoti zapasai zomwe tingakwanise ngati tachosa asikana kusukulu ah, kubanja kuwapitisa kusukulu zomwe timakwanisa zinthu zing'onozing'ono mm. and kwambiri ndalama ndi imene imavuta kuti tithe kupangira zinthu zina zoti zapamwamba zoti zithe kuthani kupindulira anthu ena ngati kuti mmene tikunenera kuti fees mm. kuti tithe kuwapasa ife sizimatheka mm. ehe komanso otipanga sapoti amasowa kwambiri eh, kuti ife tikupanga zinthu zathuzo koma oti atisogolera akuluakulu ena ndi ena oti azitha kutilimbikisa ife tisafooke akumasowa tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu pali zinthu zingapo zimene sindingakusiye kuti upite usanatiuze poyamba vuto lina limene laoneka ndi loti pena ku Malawi kuno zinthu zikamachitika kumakhala ngati kuti um, izi zachitikadi anthu kumenekuku samaona takhala tikudzidzimutsidwa even ndi ma social media mu anthu akapanga post zinthu anthu kumadzuka tsopano hey, zimene zizikutheka bwanji koma zinthu zoti kumenekoko zimachitikako anthu analipo amaziona ndithu komano anthu samafuna kuchitapo kanthu ndikunena izi chifukwa chonena kuti M'madera amene mabanja a ana ang'onoang'ono akuchitika, muli anthu, muli a mipingo, amapemphera every Sunday, every Saturday, every Friday, amapita ku chipembedzo chawo. Muli mafumu, akukhala kumene kujako, koma apapa tukamba nkhani zonena kuti mwana wa standard 6, mwana wa zaka 14, 15, 16, less than 18, mwana akupita kucheni. Koma tili ndi anthu amphamvu zawo m'madera amenewawa. Ndiye ndimafuna kuti mwina from your experience, utiunikire kuti kodi anthu amenewa angachitepo chani makamaka ngati nkhani ya mafumu iyi mafumu pamadabwitsa kuti inu anawa akumachokera kuti sikuti amakhala kwina wake anaja kwawoko akukhala m'midzi and m'midzi muja muli mafumu amaziona zimene zikuchitika angapange chani mafumu kuti mwina nawonso athandize nawo pa ntchito imene asangosiyira youth club inu ndinu ana akakuthamangitsani makolo inu chokani pano mukudzathetsa banja mukudziwa mavuto ine chani koma mafumu sangachite zimenezo Mm. pempho langa kwa mafumu mafumu muzitha kukhala ndi udindo kapena chidwi choyang'ana mudzi wanu mmene ulili chifukwa mudziwa kuti a m'mudzi mwabwera munthu wachilendo chifukwa mumatha kudziwa kuti a mtundu wa uje uyu ndi mtundu wa ine mtundu wa ine koma muthe kukhala ndi chidwi choyang'ana m'mudzi mwanu kuti kodi munthu wachilendo wabwera wabwera kudzatani kapena ndi ameneyi kuti mwana wakwatibwa kaya ndi mwana mnzake muzitha kutengako gawo kuti muziyang'anitsitsa zinthu ngati zimenezo chinanso mutha kupanga malamulo oti kholo uja azitha kutani kukanika ku- kukwatibwisa mwana wake adakali wachichepere kapena ngati mwana watenga mimba kumkankhira kutani kumkankhira kubanja ndipempha kuti mafumu muzitha ku muthe kupanga malamulo okhwima oti makolo aja azitha kuopa Mm. yeah.
Pamene tikumaliza kucheza kwathu ndi iweyo Pemphero Chatha, ungalangize chani atsikana amene tikuyankhula pano anapita ku banja ali ang'ono, mwina amasowa munthu oti awalimbitse mtima kunena kuti achokeko, amaopa, iweyo wanena wekha kunena kuti olo iwe utapita umaganiza ndithu and iwe unali kale membala wa youth club sizoti umaganiza ndithu koma zidatengera youth club kubwera kudzakufikira kuti no ukhale ndi ka push konena kuti "Ah, apano nde tikupangadi mawa ndikunyamuka ndikupita so iweyo ungalankhule chani anthu ena amene ali mu situation ngati yako makamaka atsikana amene mwina tikuyankhula pano ali kale ndi pathupi ena mwina anabereka kale akuopa kupita kukapepesa kwa makolo kapena kubwerera ku sukulu ungalankhule motani
uthenga wanga kwa asikana amene mukundimvera ndipemphani kuti musathamangire kubanja komanso ngati mwatenga mimba musathe kudzikankhira kuti mukakhale kwa mwamuna koma tiye tikhale olimbikira maphunziro kuti tsogolo lathu lidzakhale lowala komanso kuti musamatengeke zi- ndi zinthu zochitika kuti anzanga akupanga zakuti nane ndipange zakuti chifukwa zimenezi zimatha kutigwetsera m'mavuto oti titha kutenga mimba tsogolo lathu nkuthera pompo Ndikupemphani atsikana anzanga kuti tisathe kumatengeka zinthu zoti zikuchitika zoti zosakhala bwino. Tiyeni tilimbikire maphunziro kuti tidzakwaniritse masomphenya athu.
Nkhani ya achipembedzo ndi nkhani inanso imene mwina anthu timaoneka ngati kuti ti- timaithawathawa sitifuna kufikako koma achipembedzo ali m'madera mwathumu panopo ku Malawi usungayende mwina mtunda 5 km usanapeze kaya ndi tchalitchi kaya ndi mzikiti kaya ndi chani achipembedzo alipo iweyo ndi wokhutira ndi gawo limene achipembedzo akuchita pothandiza kuthetsa makwati a ana m'Malawi muno ayi sindikukhutira ifyoti pankhani ngati zimenezi sakumatengapo nawo gawo Koma ineyo ndingokupemphani achipembedzo kuti muthe kukhazikitsa timagulu toti tizilimbikitsana achitsikana kuti asamatenge mimba ali achichepere komanso tizitha kuthandizana pogwira ntchito yothetsa maukwati a ana kuti zimenezi zisapitirire. Nkhani yake ndi imeneyo tikuchokera kwa Pemphero Chatha mlendo wathu wa lero mpulogalamu ya Cruise 5 ndikupemphera kuti ena tatolapo kanthu pamenepo iyeyu ndi mtsikana wa zaka 19 amene anatenga pathupi ali ndi zaka 15 anathamangitsidwa kupita ku banja anapita anakabereka anabwerako ndipo pano akunena kuti ineyo ndikufuna kuti ndikozenso za moyo wanga ndipo ndabwereranso ku sukulu ali form 4 tikuyankhula pano pachamati mufuna mudzakhale chani mukadzakula ndikufuna ndidzakhale psychologist psychologist
zachani kufuna kumvetsetsa anthu mmene amaganizira kuti kuti zitani
okay ngati kwa ineyo ndimafuna kuti ndidzathandize atsikana anzanga omwe mwina akumana ndi mavuto ngati a inewa kuti mavuto amene asadzathe kupitirira adzakhale kuti akubwerera ndithudi kuti adzakhale kuti akupanga zinthu zabwino kuti zoyipa zija adzazisiye akuterotu ameneyo ndi Pemphero Chatha mlendo wathu wa lero mpulogalamu ya Cruise 5 apanso ndiye mapeto a pulogalamu yathu ndathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako Pemphero zikomo zikomo kwambiri